ndị be anyị ekene m unu ndị be anyị nke onye chiri ya zelu a sị onye onye a sị ya jide ka o ji ma na ọ na-eme ọfụma mana onye a sị ya debe ka o ji ma na ọ naghị agazi today i have this important topic it's going to be a mutual discussion abụ m nwanne gị abụ m onye Enugu steeti and eh, anyị ncha wụ ụmụnne ife a n- ife a na-akpọ bride price ọ na-emebi ihe now maka o nwere nke mere kịta a sị na m ga-eme ka one or two nna daalụ welcome my brother you are highly blessed you are blessed nna biko ọ bụrụ na ọ ya-ekwe mee share ozi a share share ka o nwee onye onye nke anyị onye onye ọbụla ọ na-amasị dị free ka o tinyere anyị afa ọ wụ Ekene Collins Ekene ka ọ Ekele Ekele nna biko correctiara m ọ Ekene ka ọ Ekene dị ya Collins kee ka i me ama m na ọ na-aga so ife m sị ka m kwuo maka ya taa bụ otu o si wee su m n'obi o metụrụ m n'obi wee kpanie m na m ga-ekwurịrị ihe gbasara ihe a ife gbasara bride price achọrọ m n'ime ime this live m chọrọ ime now m ga-ekwu four reasons why we must have to look into this situation the raw reasons the raw truth on issue about price ndị be anyị bidozi iji ihe a emerụ ụmụ youth arụ anụgokwa m nwaanyị o mana afụ m na ọtụtụ ndị Igbo anyị ụmụnne m gasị nke onye jụọ sị na ọ nụbekwa nke onye jụọ sị na ọ nụbe maka ife ndị a nọgasị na vileji na-eme na days bụ nke onye nọrọ nowadays ọ mụsịsịa mma ya ị bịazie na ị bịara ịnụ nwa ya nwaanyị ma ada be ha ma onye nke ha i gebe ntị na ngwụcha vidio I will tell a story ife mere my friend I will tell a, a story ihe mere my own dear friend ọ bụọdị ofu ọ bụghị ịbụọ mana this last one o metụrụ m n'obi m sị okay na ọ ga-amasị m ọ ga-amagbu onwe ma ọ bụ na m wepụta ohere mee live video or mee video gbasara ọnọdụ a ihe m chọrọ ikwu abụghọ ka m baa mba no just let me bring one or two reasons why we shouldn't be in this kind of plan ịnọrọ ebe a na na-agba izu ka e mee nke a mee nke ọzọ ka a sị e weta heaven and earth just because na a na-anụ nwanyị ekwena don't support them don't be among it so the one or two reasons or four reasons like i promised is to give us the four points that we must know about bride price agụọla m one or two histories gbasara ma nke ndị Imo na-euse ma nke ndị Anambra ma Enugu State nke anyị na-euse gasị issue about bride price ọ dị very clear village gasị obodo dị iche iche na-eme otu ha si wee wee kwekọrịta mana one of one of the reason m chọrọ ịthrow here bụ na omenala ndị Igbo ma mgbe gboo ma before even before this generation anyị nọ kịta o nweberọ mbọsị a na-ebe mmadụ onu in the name of bride price o nweberọ mbọsị a na-ebe mmadụ na-ejide mmadụ bepie ntị na a na-anụ nwanyị nwa gị ahụ ruzie ọ tawazie aja ka ọ gịnị nna nnekwu nnekwu nna anya nụ the the the the girl anụzie o ruzie not be left for them to live on so my first point bụ na echekigo m wee gaa through the histories ndị Igbo fụ na o nwerọ ebe a nọ na-ana ndị mmadụ ka a nagbuo onye ahụ nke ndị a na-eme nya ndị be anyị na-emezi kịta o nwere one village achọghọ m ịkpọ afa village maka eji m a lot of village the names and so on mana m achọghọ ịkpọ afa village ọbụla because ọ bụ ihe m chọrọ ịrụ here ihe m chọrọ just to throw one or two awareness on this kind of situation ndị be anyị jizi mere tradition onye amụtazi nwaanyị ọ feeluo that na na chi aghọgbuo onye maka ịmụtazie nwaanyị ọ bụrụzie investment ịnụkwa ọ dịrọ mma so ọ bụrụ tradition maka mgbe gboo ha na-adị eme ihe a na-ekwu ihe a kịta ọ bụ onye bịa ịnụ nwaanyị asị ya wete heaven and earth that is number one number two bụ na ị na-ele nwa gị ele anaghị anyị anaghị ele ụmụ anyị ele onweghị onye igbo ada igbo ọbụla a na-ele ele onweghị onye a na-asị ka elefuo tụfuo onye ahụ atụfu Because the more you, ọ bụghị bụ na ị gaghị ana the normal price. But this time, ọ to go extravagant, ọ to go extreme. Ọ bụrụ na ị naghị anaghị ele onye ahụ ele, then ime omenala, ime normal things, your conscience are there, especially nowadays. so ihe ndị be anyị na-emezi bụ onye bịa ọ hụgo onwe ya nya abịa dere gị the first page the second page list ife ekwube n'ihe ọ dịka ọ dị very common mana o mezie onye onye m ma ya onye dị dear to my heart n sị mba na o runa mgbe anyị ga-akpọ n'ozi a ya ị na-emie n'ụzọ nke onye ọzọ a na-emie n'ụzọ nke before you know it the youth of nowadays amara na ihe a bụrụ usoro ndị Igbo nke nke bụ na a na-anụ nwanyị onye ahụ eje ile ana jee were loan na ọ na-eje ịnụ nwanyị ọ dabara so in as much you are not selling your child because if you are selling your daughter then mind you ọ ghọrọna goods ọ buying and selling ka ị megazi so ọ bụrụ ha na na ọ bụghị buying and selling because nke nwaanyị goro nke nwoke goro o gorokwa na ọ dịkwa ka onye gorozi car ọ sọ ya ọ sọ ya gallop ka ọ na-asụ ya anyhow ọ sọ ya n'ukwu osisi o jee sụọ the moto ọ ya nọmba 2 nọmba 3 bụ na the man ga na-afụta ndị be unu as a as an exploiter ọ ga na-afụta ndị be ndị be nke nwaanyị na ha megidere ya because ihe m na-ekwu na ahụ ihe ihe megoro m ọ ga na-afụta ndị nke nwaanyị that ah, ọkwa m jere na be unu edere m list o ji nke nwoke jie na-amasọ nke nwaanyị njakịrị indirectly ọ na-asụ some of them ọ gaghị na-eweso nke nwaanyị iwe o mana ọ ga na-ewesa ndị be ha ndị be ha na-enweta the repercussion one way or the other because nke nwoke ga-anọzi stranded there ya na nke nwaanyị ejedịghị aka ọ ya amazi ma ọ ya gaba iru ọ ya gaba azụ then ihe nke nwoke ga-asị nke nwaanyị bụ nna ka ihe a ga-eme ọnọdụ a to show that na ọ lovuru nke nwaanyị ọ ma na-aga ọ ya asịzi nke nwaanyị na anụwa m na m aya anụzikwa because na ndị be unu si m wute heaven and earth so because of it ma tinye isi ọ ga-asị okay let's just continue then n'ime obi nke nwoke ọ ga na-efeelu na ndị a megidere ya ọ maka na ya wụ onye mba ka ọ maka na ya wụ onye ebe a nke ọzọ for why why would they do this to me so that feeling is a sinking sand marriage. That feeling is a bomb waiting to explode someday. That feeling bụ na ụtarị ka unu goro nye nke nwoke ya pịawa nke nwanyị or one day ọ ga-esu unu bụ ndị nke nwanyị family nke nwanyị ahụ e wee jere bata na nke nwoke a one way or the other omume ga na-egosi na o nwere bad feelings n'ife ya ife e merie ọ ya mere m ji sị that is number number uh, three then number four is affordability number four a nụnwa bụ unu nwa na-ahụgo price e ji anụ nwa unu nwanyị unu afụrọ Dangote ọ bụrụ na unu fụrụ Dangote unu ewee sị ya nna this is the price this is the real tradition mana nke a nụnwa abụzi ome mgbe o ji na ee nke a nụnwa maka i ruru ogo ya that is my point unu ewee gwa ya mee nke a biko my beloved brother ọ bụrụ na ị na-anụ my voice you know, in case of just give me a comment, confirmụọ. Ka m mara ma the thing ọ na-ekwukwu okwu at all. So ife m chọrọ ikwu wee bụrụ na ndị be anyị bidoziri jiri ha emegbu ezigbo mmadụ butere ha mmanya bute enu bute ana bute ji bute ede this is what they are waiting for ife m chọrọ ikwu na video a bụ na ọ bụrụ na anyị bụ youth mgbe mgbe kịta anyị tinye ụkwụ thank God for social media anyị agbasawa ozi onye ọbụla na-eraise voice n'ụzọ nke n'ụdị nke ihe ibinyelata this attitude akpọrọ ka unu akpa ya unu eme ka onye ahụ debe aka n'ebe aka ya ga-eru ọ bụghị unu ebugoro the thing n'elu ah, okay just like I said the affordability ọ bụrụ unu n'anya na onye a ga-emenwu afford unu ewetunata aka ewetunata aka amaghị wee kwụ nwaanyị ugwu kwuwara only for the man na-anụ anụ o nwezie ka o si wee dị na ọ ka akwụghachi ụgwọ maka a na-emenunu nnọọ refund ọ bụrụ na nke nwaanyị just sị na ya anụwa ọ na ya ya anụzi na tiche ike na ara onwe eme mweghachi ego ọ bụzi na a ga-asị na a ga-eweghachi ego and unu sị ya weta 1 million ma unu enwe ezinu 1 million asụọ na ya hmm, surie the money ka ihe a ga-emezi onye ọbụla a na-agba helter skelter so ọ ya mere ọ ga-eji magbuo onwe ya ma ọ bụrụ na nke nwanyị ndị be nke nwanyị wetunata aka mara nke bụ culture nke bụ tradition eme ihe then ewerezie ndị ọzọ sị okay enwezie ka ọ ra gị gị bụ nke nwoke nwee ka ọ ra gị inye anyị nnọọ merriment or celebration ọ bụghị ebe eme ya as in form of nnọọ force tax ịtaksi onye ahụ then ọ ga-agụnye nnọọ price ọ bụghị by will ọ by mandatory then onye ahụ na-arụzie overtimes ọ da ebigheri ego o nwere enyi m nwoke bịara ibi m ego o so n'ihe m ga-ekwu ihe a. bịa ibi m ego na a sị ya weta 400,000 400,000 I'm telling you 400,000 ọ bụghị na unu fụrụ Dangote ọ bụghị na ọ na-asị ya nọ nke a nọ nke a ka bụ just list list ka e nyere onye a and abụ m onye Igbo ifele na-eme m and onye a bụkwa onye Igbo mana ọ n'obodo oyibo and the parents ya mụrụ ya n'obodo oyibo the guy nwere the money but na the issue bụ na oge ọ na-efilizi uh, for what why is all this for you know ọ bụghị ya bụ nnọọ willing act the things he will want to do in the family the day a ga-eme ịgba nkwụ ma ọ the day a ga-eme marriage otu o si wee sụ ya ka o mee na nke a bụ mandatory ife a ndị be anyị ọ dị mma na ọ dịrọ mma ọ ya mere m ji sị na m ga na-ewoni onu m ka ya emekwa vidio ihe gbasara this bride price problem m ka ya emegharị this video because netwọk m bịa na-akọtụ akọt so amarodị m ma onye nọ n'akụ onye na-ege o nwere ike biko brọda Collins ama m ị na-anụ my voice ọ bụrụ na ị na-anụ my voice biko kọmentị ya so that ka m mara na this thing ọ na-epik my voice as it should because amaghị ihe mere na netwọk bịa dịzie somehow ụtụta m sị ka m mee live ọ na-eme mm, appear na-eme reappear so ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na onye ọbụna gere m ntị na-anụ onu m soro m mee this campaign let's do this activist let's do this advocate let's advocate for other youths ga-eje ịnụ nwaanyị echi ma ndị a ka ya-anụ anụ ma ndị ya-eje ịnụ anụ ọ ga-eme onye ọbụna affect amụrụ m nwaanyị mụọ nwoke ụmụ nwoke you know so ọ bụghọ maka mụnwa in reality because mụnwa nọ obodo oyibo actually mana ihe a abụghọ real thing anyị ga-focus on how to get money in our families therefore we must have to stop or control this situation because emeghị ọ dị controlled o mewe ụmụ nwaanyị anyị affect mewe ụmụ nwoke affect one way or the other it won't be nice let's know that na this pure problem on a decreate it will affect everyone my own beloved friend jere ịnụ nwanyị e wee ee eh, mabie ya ọnụ nya sị gị 400,000 na n'enu na o mere the 400 ha sị na ọ ga-eweta ma polisi a ga-eji wee control the whole celebration nke abụọ na wilu n'ọkwa ife a gwara ya e dekwere na list a gwa ya na ọ ga-eme nke a mee nke ọzọ ọ nata sị m mba what is going on i have to make a call to the people's village ya ndị ụmụnne ya si awute call anybody o nwe o nwe nọmba there m kpọọ ha sị mba o na nke a abụọkwa omenana ọ nọ na ọ eh, ndị nna nwa ndị nke asịsị dede- dede- denye list nke a, ndị nke nọ asịsị dede nke enu so by so doing it was becoming an affair anụgo m ya before even watch ya ma na vidio mana kịta ka m fụ na ọ bụzi ife egwu no wonder some of our ladies ji nọrọ n'ụnọ no wonder some of our boys till now nke bịa ọ na-agba na-agba okirikiri emewe dating na-amụrụ nwa na-aga ọ ya-eje mee ego ọ ya-eje nụ nwaanyị onye jụọ ya ọ kọrọ ofu ihe kọọ enu kọọ ana ihe ọ na-akọ ọ bụ just ọ chọghị ịkpọ okwu afa o nwere ego o nwere ego ọ ga-eji wee mee ego ihe eje e, na-agụrụ ya list front page second page ibe a nwere ka ọ dị biko ka anyị wenie onu m ga-emegharị vidiyo a I will still do it again. By that time, mụ a try maybe mee ya ọ bụrụ normal video. But a- ọ ga-amasị m nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọ bụrụ na ị kwere n'ihe m na-ekwu na bride price the raw truth about this bride price is not going well.

60 percent of ụmụ nwaanyị anyị a na-anụ kịta or marriages a na-eme nowadays ọ dị too much ha ya akọrọ gị mana afụgo m ana m arụ na chọọchị ọ ya ka m ji mara afụgo m mbụ fụ ịbụọ fụ ịtọ fụ many ndị biri ego ebi wee jebe ije nụ nwaanyị now nọmba one ekwuru m na is not our tradition nke o ji abụ omenana anyị mgbe gboo agụọna m ya mee research on that nọmba two ị naghị ele nwa gị ele we're not selling our daughters and nke nwoke abịakwa n'igo nwa gị because ife onye goro ihe maka ọ ya-eche na ife sọrọ ya ka ọ ya-eji mee o ọ bụ na i lee nwa gị ihe ọ bụna ị fụzi i were nọmba 3 is that na the man indirectly ọ ga na-afụ ndị be nke nwanyị as a, an oppressor as an exploiter unu mega m exploit ị chọghị ịma ma m nwere ego ma m enweghị ihe unu chọrọ bụ weta ihe ekwusi weta nọmba four bụ unu echetụrụ ma o nwere ma o nwere nwa unu ruzie there ọ tabazi aja ị chọrọ ịma ihe ma niile fugo the girl mana o nwezie ka o si dị asị iwochi ya ta the money ihe ewochi ya nwụta onwe dịka ihe e si wee meet up ịtọ then ị sịzie nwa gị nọrọ there ahụzie elegogo elekwana elenago Ọ dịhọ good. So I'm just here to you know advocate and you know speak out. I hope one or two person out there will understand me and the, from the point where I'm coming from. And ọ bụrụ na ọ masị gị biko fesa ozi a ka anyị mara ma anyị ga- ha ga-anụ onu anyị enwe a rethink in some families. na ka ọ dị mbọsị ọzọ thank you for being with me especially brother Collins and some other people ga-ege ihe a um, mbọsị ọzọkwa ka anyị nọrịa and bye bye